Breoite ar scoil. Oíche Déardaoin a bhí ann agus bhí dioscó ar siúl sa bhaile mór. Bhí Áine agus Laoise gléasta go hálainn. Bhí gúnaí beaga dubha orthu agus bróga deasa arda agus smideadh costasach freisin. Bhí siad iontach cúramach agus iad ag cur smididh ar a n-aghaidheanna agus chóirigh siad a gcuid gruaige go galánta. Bhí cuma den chéad scoth orthu agus bhí siad an-bhródúil astu féin. Bhain siad ard-thaitneamh as bheith ag rince ar feadh na hoíche. Bhí réimse iontach ceoil le cloisteáil agus chuir splancanna na soilse go mór leis an atmaisféar spleodrach. Ag deireadh na hoíche, d'fhág Áine agus Laoise an club oíche agus thug siad faoi deara go raibh siad stiúgtha leis an ocras. Bheartaigh siad bualadh isteach chuig an siopa áitiúil sceallóg le greim a cheannach le hithe. D'ordaigh an bheirt acu burgairí agus sceallóga, agus tháinig deoch leis an mbia i gcupán páipéir. Shuigh siad síos ag bord os comhair an chuntair agus d'alp siad siar an bia ar luas lasrach. I bpreab na súl bhí na tráidirí ar a raibh an bia glanta. Nuair a chríochnaigh siad a mbéilte, d'fhill siad ar an mbaile agus léim siad isteach ina leabacha le boilg lána. Ar a seacht a chlog an mhaidin dár gcionn, thosaigh clog Áine ag bualadh lena í a dhúisiú don scoil ar an Aoine. Bhí leisce ar Áine éirí. Bhí sí tuirseach traochta ó imeachtaí na hoíche roimhe agus ón easpa codlata a bhain leo. Bhí fonn ar Áine fanacht sa leaba le néal eile codlata a fháil di féin. Mhúch sí an clog agus lig sí béic aisti anuas an staighre ar Mham. D'inis Áine di go raibh sí lag leis an tuirse agus gur theastaigh uaithi fanacht sa leaba ar feadh na maidine. Ní raibh Mam sásta géilleadh le hiarratas Áine in aon chor. Chuir Mam i gcuimhne d'Áine gur gheall sí nach ndéanfadh sí aon ghearán maidir le tuirse an mhaidin i ndiaidh na hoíche amuigh agus gurb in an chúis gur thug Mam cead di freastal ar an dioscó ar an gcéad dul síos. Dúirt sí le hÁine nach raibh trua ar bith aici di agus nach raibh cead aici oiread is nóiméad scoile a chailliúint mar gheall ar chúrsaí sóisialta. Ní mó ná sásta a bhí Áine agus í ag éisteacht le léacht óna Mam i rith an bhricfeásta. Thug Mamaí ordú di imeacht léi sa treo is nach gcaillfeadh sí ar an mbus. Bhí Áine sásta éalú ón gcistin agus ó Mham le seasamh ar thaobh an bhóthair don bhus scoile. Cé go raibh sé ag stealladh báistí, b'fhearr go mór le hÁine bheith seasta amuigh sa drochaimsir ná bheith ag éisteacht le híde béil óna máthair. Nuair a shroich Áine an scoil, baineadh geit mhór asti. Rinne sí glan dearmad gur fhógair an múinteoir tíreolaíochta, an Máistir Ó Murchú, go mbeadh scrúdú le déanamh ar an Aoine. Ní dhearna Laoise dearmad. Cé go raibh sí beagán tuirseach, bhí sí an-chompórdach ag tabhairt faoin scrúdú mar bhí neart staidéir déanta aici. De réir is a lean an scrúdú ar aghaidh, chuaigh cúrsaí in olcas d'Áine. Mhothaigh sí amaideach toisc nach raibh an staidéar déanta aici agus ní raibh sí in ann roinnt mhaith ceisteanna a fhreagairt. Bhí sí spíonta toisc nár chodail sí a dóthain an oíche roimhe agus bhí an brú a bhain leis an scrúdú ag tabhairt tinneas cinn di. Bhí sí neirbhíseach faoin aiseolas diúltach a thabharfadh an Máistir Ó Murchú di, agus ba mheasa fós na focail cáinteacha a bheadh le rá ag Mam léi. Bhí tinneas ina bolg mar gheall air seo agus bhí an tinneas ag scaipeadh ar fud corp Áine. Bhí Áine ag fulaingt leis na pianta go léir a bhí ag fás inti agus ní raibh sí in ann díriú ar an scrúdú ar chor ar bith. Bhí mearbhall cinn ag teacht uirthi. Mhothaigh sí go mbeadh sí ag aiseag go luath, nó go dtitfeadh sí i laige. Ní raibh sí in ann leanúint leis an bhfulaingt a thuilleadh. Chuir sí a lámh in airde agus tháinig an Máistir Ó Murchú síos chuici. Ba léir go raibh an cailín bocht trína chéile. Nuair a d'iarr Áine air an raibh cead aici dul amach bhí an Máistir Ó Murchú breá sásta scaoileadh léi. Chuaigh sí síos chuig Bean Uí Cheallaigh, príomhoide na scoile, agus leag sí cnag ar a hoifig. Nuair a tugadh cead teacht isteach d'Áine sheas sí os comhair deasc an phríomhoide agus mhínigh sí an scéal go léir do Bhean Uí Cheallaigh. Bhí díomá ar Bhean Uí Cheallaigh go raibh Áine amuigh ar oíche roimh scrúdú ach bhí trua aici d'Áine chomh maith agus chreid sí go raibh an cailín bocht breoite. Bhí náire an domhain ar Áine agus bhí sí iontach buíoch as trua an phríomhoide chomh maith. Chuir Bean Uí Cheallaigh glaoch ar a fear céile, an dochtúir áitiúil, le teacht isteach agus scéal Áine a fhiosrú. Theastaigh ó Bhean Uí Cheallaigh a chinntiú nach raibh Áine breoite go dona le galar dáiríre. Nuair a tháinig an Dr Ó Ceallaigh isteach, d'inis sé dóibh go raibh sé cráite ar feadh na maidine le daoine ag gearán faoi thinneas sa bholg. Bhí siad ar fad tar éis a bheith ag ithe sa siopa céanna sceallóg agus bhí an Dr Ó Ceallaigh cinnte go raibh nimhiú bia orthu. Ba oth leis a insint di nach raibh aon leigheas aige air ach é a thógáil go bog ar feadh an deireadh seachtaine. Mhol Bean Uí Cheallaigh di sos leapa a ghlacadh go dtiocfadh feabhas uirthi. Theip ar Áine sa scrúdú tíreolaíochta agus ní dheachaigh sí amach go déanach ar oíche scoile ariamh arís.